Сэлам гуапэ фызох псоми икӏи уафэм къикӏ сэлам гуапэ. Тхьэм и нэфӏыр псоми къыфщыхуэ. Тхьэм и фӏыщӏэкӏэ нобэ Тхьэм и унэм дыкъыщызэхуэсау дыдэтщ нобэ, дыщӏэтщ. Икӏи хъыбарыфӏ жытӏыну, хъыбарыфӏ дедэӏуэну, Тхьэ дгъэлъэпӏэну ауэдэ ӏэмал диӏэщи, фӏыщӏэшхуэ Тхьэм ейщ. Нобэ си псалъэм япэуэ къыщӏэздзэну жызыну сыхуейт, адыгэ псалъэ псалъэ къэдгъэсэбэпу диӏэщ. Уи щхьэ си щхьэ нэхърэ си щхьэ гуэр жари жаӏэ. Абы сыт къикӏыр? Уэ тӏури сэ сщӏэрэ сэри уэри фӏы дыхъуну е сэ сщӏэрэ сэри уэри дыкъелынуэ ауэдэ ӏэмал щыӏэщ, ауэ щымыхъужым деж икӏэм-икӏэжым, Уэ укъэзгъэнэнуи сэ си щхьэр къызэрелын еужь ситынущ, жиӏэура. Нэгъуэщӏ псалъи зыхэсха си анэшхуэ мыгъуэм жиӏэу щыта сытым дежи. Зыгуэрхэр фӏыу зэрылъагъуу, фӏыу зэхущытуэ илъагъуу щытымэ, абыхэм щхьэрэ жиӏэу щыта, ахэр зэрыздэпсэур уэ упсэ сэ сылӏэщ, жиӏэт. То есть уэ упсэуи, Сэ сылӏэщ жиӏэура, сэ сылӏэ жиӏэурат. Ауэдизкӏэ адрейм иритыну, адрейм и щхьэр къыхихынууэ, езым и щхьэр хэкӏуадэу щытми, адрейм и щхьэр къыхигъэкӏынууэ ауэду еужь ит жиӏэурат. Аращ икӏи нобэ дунейм дыхэплъу щытмэ, сыт нэхъыбэу тлъагъур? Нобэ дунейм дыхэплъу щытым нэхъыбэу тлъагъур, мис япэу жысӏарауэ къыщӏэкӏын, уи щхьэ си щхьэ нэхърэ си щхьэ гуэр жыхуиӏэра? Аращ икӏи дунейр ауэдэу кӏуэ пэтми абы нэхъ техьурэ нэхъ техьурэ макӏуэ. Ауэ дунейр псэуну хуейуэ щытмэ, цӏыхухэр псэуну хуейуэ щытмэ, а жыхуэтӏа етӏуанэу жыхуэсӏа псалъэм Уэ упсэ сэ сылӏэ жыхуиӏэм дыхуэкӏуэн хуей, ар къыдгурыӏуэн хуейщ. Икӏи ар къыздикӏри къэтщӏэн хуей, ауэду дыщытыфын щхьэкӏэ дызэтщӏэн хуейри къыдгурыӏуэн хуей. Иджысту, мис, нобэ информацэхэм уедаӏуэу щытмэ, средства массовой информации жыхуиӏэм уедаӏуэу щытмэ, нэхъыбэуэ зытепсэлъыхьар, мис мы тхьэмахуэ зытӏу блэкӏам, мо Къуэкӏыпӏэ гъунэгъу жыхуаӏэм, Ближний Восток жыхуаӏэмэ, зэрызэзауэра. Журтхьэмрэ палестинецхэмрэ зозауэ, лъыр ягъажэ, дунейр тӏу зэрогъуэгуэш, зыр зым и телъхьэ мэхъу, зыр зым и телъхьэ мэхъу. Ауэ, къапщу щытымэ, Сэ сызэрыцӏыкӏурэ нэхъыжьхэм жаӏэу зыхэсхыу щыта. Модэ зыгуэрхэр къыщыхъум деж, упщӏэ ягъув, сытыт абы яхуримыкъур жари жаӏэ. Упщӏэ ягъуври урагъэгупсыс упщӏэкӏэ. Сыт яхуримыкъур абы, жыпӏэн хъунущ. Икӏи абы и закъуэкъым. Дунейр ауэдэу щытщ иджысту. Къапщу щытым унагъуэхэр ауэдэщ иджысту. Унагъуэхэр зыфӏокӏуэд. Куэд мыщӏэуэ ди шыпхъу гуэрым къызжиӏауэра, Модэу тпэмыжыжьыуэ унагъуэ гуэр псот икӏи, икъукӏэ ехьэжьауэ, къулейуэ, мылъку яӏэу псот, магазинышхуэ яӏэуэ. Ауэ зыбгъэдэкӏыжащ, жи. Лӏымрэ фызымрэ зыбгъэдэкӏыжа. Илъэс бжыгъэ зыбжанэ хъуауи зыдопсэу, мылъку яӏэщ икӏи ауэдабзэуэ а упщӏэр бгъув хъуну. Яхуримыкъур сыт абы? Магазинмэ яӏэщ, мылъкумэ яӏэщ, машинэмэ яӏэщ, унэмэ ину ящӏащ, бын яӏэщ. Ауэ зыдэпсэуну хуейкъым, зыбгъэдокӏыж сыт яхуримыкъур жыпӏэуэ упщӏэ бгъув хъунущ. Аращ икӏи дунейм сытым дежи зыгуэр хуримыкъу хуэдэу къыщохъу цӏыхухэм, зыгуэр яхуримыкъу хуэдэу, зыгуэр къалъыхъуэу щытщ. Икӏи нэхъыбэ зыхагъэхъуэну яужь итщ, нэхъыбэ зэрызыхагъэхъуэнури адрейм и щхьэмкӏэщ. Адрейм къыпачу, адрейм къыӏэраху, адрейм зыгуэр къыщагъэщӏуэ. Итӏанэ, къапщу щытым, дуней дыкъэзыухъуреихьыр ауэдэщ. Цӏыху, сэ иджысту нэхъыбэу зыгугъу сщӏар цӏыхум я зыхэтыкӏэращ, ауэ къапщу щытымэ, мы дунейм фадэ тутын жыпӏэу щытымэ, удовольствие къарит хуэдэу тутыным щытщ-тӏэ, фадэмрэ абырэ къарит хуэдэу щытщ, уей дытхъэжам жаӏэ, уей дотхъэм жаӏэуэ. Ауэ щыхъукӏэ, узыншагъэр ӏех. Телефоныр къапщу щытымэ, нобэ телефонри, дауэ зэрыжысӏэнур, нобэ нэхъ нэхъыбэ дыдэу къагъэсэбэпыр сыт жыпӏэу щытымэ, телефонрауэ къыщӏэкӏын. Телефоным псори исщ икӏи телефоным сыт къарищӏэр? Япэрауэ, ашхъэ мыкуэдми пӏех абы, ашхъэр трбогъэкӏуадэ. Етӏуанэрауэ, зэманри трбогъэкӏуадэ, пэжа, телефоным щисхьэм де. Ещанэрауэ, псом хуэмыдэжуэ унагъуэр еугуэш абы, Унагъуэр зыу щытын хуей, зы гупсысэ яӏэу щытын хуейщ икӏи, лӏыри фызри телефон зырыз ису щыщыскӏэ, абы щеплъеплъкӏэ, зэплъри зэмылӏэужьыгъуэу щытщ, аращ икӏи я гупсысэхэр нэгъуэщӏ зыгуэр мэхъу, зытемыхуэжу мэхъу. Абы къыхэкӏыу нетӏэ жыхуэсӏа унагъуэ зыфӏэкӏуэд жыхуэсӏам хуэдэуэ, а унагъуэри щызыфӏэкӏуэд къохъу. Аращ икӏи дунейм ауэдэу гуэныхьыр тепщэ щыхъуащ икӏи сытым дежи зыгуэр къуит хуэдэу ищӏурэ пӏихыурэ, нэхъыбэу пӏихыурэ. Икӏи цӏыхухэм я гупсысэр ара зытетыр, иджысту уэ нэхъыбэу къытомыхыу щытымэ, уи щхьэ си щхьэ нэхърэ си щхьэ гуэр жыпӏэу умыпсэу щытымэ, удрагъэпӏытӏэнущ, ухилъэфэнущ, жери жеӏэ. Икӏи Исус жиӏа псалъэ Матфей тхыжауэ итщ, двадцать четвертый главам итщ икӏи, абы жиӏэра, Хабзэншагъэр куэд зэрыхъунум ягъэкӏэ Цӏыхухэм я гум лъагъуныгъэр щыдиинущ, жери жеӏэ. Куэдым я гум лъагъуныгъэр щыдиинущ, жери жеӏэ. Уи гум лъагъуныгъэ имылъыжу щытмэ, уи гур дияуэ щыту щытмэ, шэч хэмылъуэ зыри фӏыуэ пхуэлъагъунукъым икӏи зыми зыри пхуетынукъым. Лъагъуныгъэ зиӏэра зыгуэрым зыгуэр езытыфыр. Аращ икӏи, абы теухуауэ сыт тщӏэнур жытӏу упщӏэ дгъув хъунущ. Нобэ усэ нэхъыщхьэу къыхэсхар сызытепсэлъыхьыну сызыхуейр Хъыбарыфӏ Иуан итхыжара? Иуан, Исус и яужь ита цӏыхухэм ящыщу апостол ищӏа Иуан итхыжара? Мыбдей псалъэ Иуан итхам еханэ псалъащхьэм щэныкъуэрэ зым усэм дей мыхуэдэу итщ, Сэ уафэм къикӏа гъащӏэ зиӏэ щӏакхъуэу сыщытщ, жи. Сэ уафэм къикӏа сыщӏакхъуэщ, жи, икӏи сэ гъащӏэ си, гъащӏэ зыхэлъ щӏакхъуэу сыщытщ, жи. А щӏакхъуэр зышхыр, жи, и гъащӏэкӏэ псэунущ, жи. Мыкӏуэдыжу. Итӏанэ жиӏэра, А щӏакхъуэ яшхын хъужыр сэ си ӏэпкълъэпкъращ, жери жеӏэ, икӏи а ӏэпкълъэпкъыр мы дунейм и гъащӏэм щхьэкӏэ стынущ сэ, жери жеӏэ. Де, япэу Исус жеӏэ, уафэм къикӏа щӏакхъуэу гъащӏэ зыхэлъ щӏакхъуэр сэращ, жери жеӏэ. Иджы мыр, ауэдэу хьэ щӏакхъуэ, сэ сыщӏакхъуэщ, жиӏэу хьэ жиӏа? жытӏэу щытмэ, контекстым тӏэкӏу деплъын хуей. Псалъащхьэм уеплъу щытмэ, мыбде къэхъуа ӏуэхугъуэм тӏэкӏу кӏэщӏу сытепсэлъыхьын, дыхыхьэн щхьэкӏэ, гупсысэм дыхыхьэн щхьэкӏэ. Исус зэгуэрым щыгъуэ цӏыху гупышхуэ къызэхуэсат икӏи уаз яжриӏэурэ яхэта, икӏэм Мэжэщӏалӏэхьэт, псори мэжалӏэт, тхьэмыщкӏэ куэд яхэт икӏи, игъэшхэн щхьэкӏэ щӏакхъуэ тӏэкӏу яӏыгъыр къищтэщ абдежым щӏакхъуэр игъэбагъуэри, псори игъэшха. Щигъашхэм щыгъуэ, мо цӏыхухэм жаӏа, мыр пащтыхьу гъэувын хуейуэ ара, ди къэралыгъуэм пащтыхьу дгъэувынщ икӏи, дыкъикӏащ, тэмэму дыпсэунущ, жари икӏи. Ауэ Исус мы дунейм къыщӏэкӏуар мы дуней пащтыхь щыхъуну хуейуэ аратэкъым. Мы дунейм щыщ гуэр къищтэну хуейуэ аратэкъым. Арати икӏи, мобы зи ӏуэху зрахуэр зэрымыхъумыщӏэр илъэгъуати икӏи, цӏыхухьэри зыбгригъэкӏыжат, ирикъунщ зыри фызбгрыкӏыт жери зыбгригъэкӏыжа, мыдкӏэ езым иригъаджэхьэр икӏи, кхъуафэжьейм иригъэтӏысхьэщ абдежым, фэри фызыпрысыкӏыж псым жери иутӏыпщыжа, езыр и закъуэ бгыщхьэм ӏуащхьэ гуэрым дэкӏуейри Тхьэм елъэӏууэ къэна. Жэщ хъуа? Жэщым дощӏэ а хъыбарри, Исус псы щыгущӏэм тетуэ и ученикхэм деж къакӏэлъыщӏыхьэжщ абдежым икӏи кхъухьым кхъуафэжьейм къитӏысхьэри берегым къэсыжа. Абы яужькӏэ нэху мэщри иджы дыгъуасэ ауэдэу щӏакхъуэр уасэншэу къызыӏэрыхьа щӏакхъуэр куэд зэрыхъур къызылъэгъуахэм къалъыхъуэнур сытыт? Аргуэрым щӏакхъуэ ноби тхуищӏынщ, Ар Мессие дыдэщ, ар къегъэлакӏуэу къэкӏуара, пэжу ара дызэжьэр, жари икӏи а щӏакхъуэр щигъэбэгъуа щӏыпӏэм кӏуа. Щамыгъуэтым щыгъуэ, нтӏэ, ученикхэр къакӏуэу яшэжауэ арауэ пӏэрэ, жари икӏи ученикхэр здэкӏуа лъэныкъуэмкӏэ кӏуэри къагъуэта Исус. Исус иджы абы щыгъуэм яжриӏа, Сэ сыкъыщӏэфлыхъуэр, жиӏа, телъыджэ гуэр флъэгъуауэраӏэм, жиӏа, ауэ щӏакхъуэ фшхащ, жиӏа, зывгъэнщӏу фшхати аращ, жиӏа. Щӏакхъуэ щхьэкӏэ сыкъэфлъыхъуращ, фэ жиӏа, то есть фи ныбэм ифлъхьэн щхьэкӏэ. Нтӏэ, сыт тщӏэн, жаӏэурэ зэпсалъэурэ псори жысӏэжынкъым, ауэ мобыхьэм къыгуахри жаӏэ, Муса бегъымбарым жиӏа, уафэм къикӏа щӏакхъуэ ди лъэпкъым иригъэшхауэ щытащ, жиӏа, уэ къытхуэпщӏэнур сыт? жери. Къапщтэмэ, Исуси яригъэшхат абы щӏакхъуэ, ауэ уафэм къещэщэхауратэкъым, мо щӏакхъуэ яӏыгъыр игъэбэгъуауэрат. Арати, Исус яжреӏэ, Мусаӏэм жиӏа фэ щӏакхъуэр къывэзытар, си адэращ жиӏа къывэзытар. Ауэ щӏакхъуэ пэжыр жиӏа уафэм къикӏыу гъащӏэ езытращ жиӏа. Абы къикӏыр сыт? Уафэм къещэщэха щӏакхъуэ, зыми хуэмыдэ, щӏакхъуэ телъыджэр зышхахэр лӏащ. Ауэ нэгъуэщӏ щӏакхъуэ щыӏэщ, ар пшхыу щытымэ, Умылӏэжу упсэуну, жери ауэдэу яжриӏа. Аращ икӏи а псалъэмакъым тету къекӏуэкӏыр мис мы усэ жыхуэсӏэри жиӏауэра, Сэ сыщӏакхъуэщ, жери яжриӏа и кӏэм. Уафэм къикӏауэ гъащӏэ езыт щӏакхъуэр сэращ, жери жиӏа. Иджы аргуэрым Муса дей дгъэзэжынщ, Муса дей ӏуэхур къызэрежьа дгъэзэжынщи, сыт мыбы жыӏэпхъэр? Журтхьэр губгъуэ нэщӏым къришауэ щытауэра а щӏакхъуэр щригъэшхам щыгъуэ Муса? Мысыр щӏыналъэм къришри, Губгъуэ нэщӏым къихьа тшхын диӏэӏэм, дызэфэн диӏэӏэм жари икӏи, щызэныкъуэкъум щыгъуэ, Муса яжриӏауэ щыта, Тхьэм фигъэлъэгъунущ, жа фэ фызэригъэшхэфынур, пщэдгыжь нэху фыкъекӏа нэужькӏэ щӏакхъуэ къэфщыпынущ, жери къажриӏэри, зэрыжиӏам хуэдэуэ жьыуэ щӏакхъуэр къахуригъэщэщэхауэ щӏакхъуэ жыхуаӏэр, нтӏэ, мэн щӏакхъуэ жыхуаӏэ, маннэ небеснэ жыхуаӏэ мэн щӏакхъуэр къещэщэхауэ хугу Хугу хьэдзэ цӏыкӏум хуэду жи, ауэду щытуэ куэду къещэщэхауэ щытт. Икӏи а къещэщэхар жиӏа, къэфщып жиӏа, нобэ фшхынур къэфщып. Нобэ фшхыну фызыхурикъунура къэфщыпынур жери икӏи къащыпа. Иджы а щӏакхъуэм гъэщӏэгъуэну хэлъыр сыт? А щӏакхъуэр къещэщэхауэ къащыпурэ дыгъэр къыкъуэкӏа нэужькӏэ, Дыгъэр къыкъуэкӏа нэужькӏэ адэкӏэ щӏакхъуэр бгъуэтыжынутэкъым, щӏакхъуэр кӏуэдыжт. А къэпщыпар къыщӏэпхьэт унэми, узэрыхуейм хуэдэу къэбгъэсэбэп хъунут, ауэ адрей къыумыщыпар ар кӏуэдыжт. Иджы аргуэрым Мысырымкӏэ дыӏэбэжынщ, абдежыми жытӏын. Мысырым къришын ипэкӏэ, Журтхьэм зыри къащымыщӏыуэ, езы Мысырым Фирхьэуными теухуауэ узыфэу зэмыфэгъуу пщӏы къытрилъхьауэ щыта, ятрилъхьауэ щыта. Ебгъуанэ узыфэр сыт хуэдэт? Ебгъуанэ узыфэр махуэ жэщ хъущ, абыжыми суткӏищкӏэ жэщ защӏэу щыта. Цӏыхур дажи зэгъэхъеину хуимытуэ, къакӏухьыну яхузэфӏэкӏтэкъым, кӏыфӏ фӏэкӏа илъагъуртэкъым зыри икӏи. Арат икӏи фирхьэуным Муса къриджэри, Хъунщ, мис къызгурыӏуащ, жери жиӏауэ щыта. Иджы а узхэр судурат ар икӏи узхэр хэхъурэ кӏуэурат икӏи Тхьэм жиӏауэ щыта, Мысырым я я тхьэнэпцӏхэр жиӏа, зы къэмынэу судить сщӏынущ сэ, жери жиӏа. Абы къикӏыр сыт? Езы Мысырым къатригъэхуэну хуейтэкъым, ауэ Мысырым тхьэу ялъытэр зэрымытхьэр яригъэлъагъууэ ищӏырат ар Тхьэм суд Я тхьэхэм суд тесщӏыхьынущ жери жиӏа, ауэ абы имызакъуэу, а абы упыщӏауэ абы къыбгъэдэкӏуэтыну яужь имыту щытмэ, а узыр къыптехуэу щытауэра, Мысырхэм ятехуэу щытауэра. Аращ икӏи, иджы къапщу щытмэ, дыгъэр тхьэу ябжт абыхэм. Иджы махуищкӏэ, суткищкӏэ кӏыфӏ ищӏыр икӏи, тхьэу ябж дыгъэр ямылъагъужу къэна, Иджы абы я тхьэ пэлъытэ, тхьэу ялъытэ дыгъэм Тхьэм суд трищӏыхьауэрэ къапщу щытмэ, цӏыхум къагуригъэӏуауэрэ мыр тхьэкъым жери икӏи. Икӏи ар ящымыгъупщэжын щхьэкӏэ мо губгъуэм къыщихьам щыгъуэ, уафэм къахуригъэщэщу яшхым дерс, я гум къинэн дерс къыхахын щхьэкӏэ, дыгъэр къыкъуэмыкӏ щӏыкӏэ щӏакхъуэр къарити, дыгъэр къыкъуэкӏа нэужькӏэ щӏакхъуэр кӏуэдыжт. Абы къикӏыр сыт? Дыгъэр Мысырым къыфэзгъэлъэгъуа тхьэу зэрыщымытыр, суткищкӏэ кӏыфӏу щызгъэтри, иджыри зыгуэркӏэ, нтӏэ, журтхэм Мысырым щыщ гуэрхэри къадикӏат абы. Икӏи хуэм цӏыкӏурэ трашыжыну хэтт абы. Нтӏэ, мор, дыгъэр мытхьэмэ, дауэ-тӏэ, сэ? жаӏэурэ ауэдуу упщӏэхэр ят хуэдэурэ хуэм цӏыкӏурэ къыщӏадзэти, а дыгъэр зэрымытхьэр Дажи уеблу щытымэ, езым я противу дажи иныкъуэм дей зэрылажьэр къигъэлъагъууэ а манэр къещэщэха нэужькӏэ дыгъэр къызэрыкъуэкӏыу ар кӏуэдыжурат. То есть фифӏ хэлъмэ дыгъэр, ауэду дыгъэр сэ къызогъэпс, ауэ дыгъэм зыгуэрэ фхуищӏэ ауэдууэ къыфщымыхъу, наоборот, дажи фи щӏакхъуэр егъэкӏуэдыж жиӏэу ауэду къригъэкӏыу иригъэлъэгъуауэ щыта. Иджы абыкӏэ сыт жысӏэну сызыхуейр? Физическэу цӏыхур зыхуэныкъуэ къаритым имыщӏу, имызакъуэу Тхьэм Дерс къызыхахын къаритт абы икӏи Павел, апостол Павел Коринф дэс цӏыхухэм яхуитха тхылъитӏ яхуитха абы икӏи япэ тхылъым епщӏанэ псалъащхьэм модэ псалъэ итщ мыбы. Мис а къызэрыришауэ щытар игу игъэкӏыжурэ жеӏэри, Псоми жи, зы зы шхыныгъуэщ яшхауэ щытар жи, ар духовнэ шхыныгъуэщ жери жеӏэ. То есть Павел сыт жиӏэр? Физическэ къудейӏым жи абы яшхар, нтӏэ, духовнэ шхыныгъуэ яригъэшхау щытауращ жи, къыщришам щыгъуэ. Духовнэу иригъаджэура щышхэкӏэ, ещхьыркъабзэу мэкӏэ жеӏэ, псынэри жи псы къыщӏигъэжу щытари, ари Исусщ, жи. То есть Исус гъащӏэ къызэрыдитым хуэдэуэ, ауэдууэ псыри щефэкӏэ къагуригъаӏуэу щытауращ, жери жеӏэ. Ахэр дэщэну, абыкӏэ иригъаджэу, абыкӏэ игъасэу щытаура, махуэ къэсыхукӏи, Тхьэр къазэрыдэӏэпыкъур, къэзэриуфэфэкӏыр, къэзэриуфэфэкӏыр, фӏы къазэрыхуищӏэр яригъэлъагъууэ, ауэдэ урок къыхригъэху, ауэдэ дерс къыхригъэхууэ, ауэдэу щытаура. Иджы, мис, а контекст жыхуэсӏам дихьащ икӏи, мыдэ Исус жеӏэ къоуври, Уафэм къикӏауэ гъащӏэ зыхэлъ щӏакхъуэр Сэращ, жери жеӏэ. То есть Моисей къывитараӏым, ауэ нобэ, мис Моисей щыгъуэ зыу зэгъусэуэ мэныр къещэщэхт икӏи, икӏи я ныбэ зыхуейр хъут, икӏи я акъылыр зыхуейр ягъуэтт. Пэжа, акъылкӏи гупсысэну, а я акъылыр ягъэшхэну, я гупсысэр гъэшха хъунууэ Тхьэм къахуищӏэт ар, я гупсысэр игъашхэт, къазэрыхуищӏэмкӏэ. Нтӏэ, телъыджэт ар, щӏакхъуэ пустыням къумум уитууэ, къощэщэх зыгуэри ар бошх, Ар Тхьэм зэрилэжьыгъэр къыбгурыӏуэн хуей, пэжӏэ икӏи Тхьэм ар къыщӏыпхуищӏэр сыт? Фӏыуэ укъелъагъурира? Уигъэлӏэну хуейкъым. Итӏанэ зэрыжаӏэр дауэду? Къумым къриша щхьэкӏэ, жэнэт хуэдурат ар, журтхэм я дежкӏэ. Жэнэтым хишэжа хуэдурат. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, уегупсыс хъунут, а жэнэтым жыги итщ, мори итщ, псынэри итщ. Ауэ жэнэтым хуэдабзэу цӏыхухэр къакӏуэт. Шхын щхьэкӏэ Бел къащту зыри ящӏэтэкъым сэ щырэ, джыдэ къащту зыри ящӏэтэкъым сэ къащту. Шхыныр занщӏэу къаритт жэнэтым ещхьыркъабзэу. Жэнэтым укӏуэрэ къыпыпчрэ пшхыурат. Щыгъын щхьэкӏи гузавэтэкъым, сыт щхьа жыпӏэмэ жиӏаӏэ, илъэс плӏыщӏкӏэ жиӏа, губгъуэ нэщӏым къыщыткӏухьати, ди щыгъыныр лэжьакъым, жиӏа дэ. Пэжа, ещхьыркъабзэу псы щхьэкӏи гузавэтэкъым, псыкъуий къэптӏын хуейтэкъым, пустынэм дитщи, къумым дитщи, псыкъуий къэдмытӏу щытмэ, дауэт зэрыхъунур жаӏат абы. Щыхуей дей, псы хуейуэ щынэсам деж, Моисей Муса и башымкӏэ нывэм еӏусэрт абыжым икӏи псыр къахущӏэжырт, зэрыхуейм хуэдиз ирикъухукӏэ, дэнкӏи ирагъахъуэти, Пустынэ, къумщ, ауэ жэнэтым хуэдэу йопсэу. Псори яӏэт. Зы щхьэкӏэ итӏанэ жиӏар сыт? Фэ жиӏа? Илъэс плӏыщӏкӏэ фыкъесшэкӏа пэтми губгъуэ нэщӏым жиӏа? Фи лъакъуи бэгаӏым жиӏа? Фи ӏи бэгаӏым жиӏа? Зыри къывэузаӏым жери жиӏауэ щыта? Пэжа? Зы уз къабгъэдыхьатэкъым абыхэм. Игъэсымаджэтэкъым. Жэнэтраӏэ зыри щымысымаджэр, зыри ӏей щыхуэмызэр. Аращыкӏи, иджыри зэ жытӏынщыкӏи, щӏакхъуэр Ауэдэу къарита щӏакхъуэм дерс я гум и хъущхъуэгъуэ, я гум и шхыныгъуэри, физическэ ныбэм и мызакъуэу гур зыхуейри къаритт абы. Гум ишхын хуей. Цӏыхум и гум ешх. Дэ нобэ дунейм деплъу щытмэ, сытым дежи зыгуэр дегъэшх-тӏэ. Пэжа? Сытым дежи зыгуэр дагъэшх, сытым дежи зыгуэр дагъэлъагъу. Псом хуэмыдэу мис средствэ массовой информации жыхуэтӏэмкӏэ зыхахри нетӏэ зэрыжысӏауэ, цӏыхум тӏуу заугуэш. Абы жаӏэр щӏакхъуэм уэду яшх, я акъылым ешх, я гупсысэм ешх. Ещхьыркъабзэу уэрамым уздрикӏуэм, дэж рулым ущысу машинэмкӏэ уздэжэм, псори очерду дызыхэтщ. Светофорыр мыст, ну, блэкӏыну псори хъуӏым, ауэ уздэкӏуэ мыхъунымкӏэ модкӏэ къыпщхьэдожэх абыжыми макӏуэ цӏыхур. Пэжа? Аращ икӏи иджы цӏыхухэр йогупсыс, мыр дэ псори дызыхэту, мыр хьэржэрэ жери. Иджы а цӏыхум и гугъэра Къыдэцӏэфт ныдэцӏэфтурэ, пщӏэ мыхъунухэр ещӏу, сэ сщӏэрэ, правилэ нарушат ищӏурэ ауэду жэурэ, сэ сыфӏэ, жери абыкӏэ и гур гъэнщӏа хъуура? Абыкӏэ питацэ ещӏ, ау мыдрейхэр абыкӏэ щхъухьым хуэдэу травит ещӏ, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, цӏыхум и гур треухуэ, и щхьэр, и акъылыр треухуэ. Мыхъумыщӏагъэ пщӏэу щытмэ, уи ӏуэхур къикӏынущ, жарэкӏи. Мыхъумыщӏагъэ пщӏэу щытмэ, япэ унэсыну, зэманри пфӏэкӏуэдынуӏым, укъыкӏэрыхунуӏым, жери. Ауэдууэ зыгуэрми жиӏауэ Шэйтӏаным лэжьакӏуэ хуэхъура ар? Итӏанэ зэ абоду гъуэгум дытету сызэгупсысара? Мыбыкӏи къэутщхьэдожэх, мыбыкӏи къэутщхьэдожэх, мыбыкӏи, ей, жьыхуэуэ, жыпӏэу къежыхь сэ пщӏэрэ? Аращ икӏи сегупсысара, иджы цӏыхур тхьэмыщкӏэ соӏэ ар зыщӏэр. Тхьэмыщкӏэ, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, псоми ауэду къажыхьу щытмэ, дауэ зэрыхъунур? Егупсысыт, иджы мобыхьэм зэпӏэзэрыту къызэражыхьым и фӏыгъэкӏэ мыбы зыгуэр къыдишхыкӏ хуэдэу и гугъура? Ауэдэу зыхэтщ мы дунейр. Даже а телефон къудейм уи узыншагъэр пӏех, жари жаӏэ, пэжа, сыт ди хъуреягъкӏэ щыӏэу щытми. Шхын къудей къащтэ, шхын простой шхын къудейр къащти, иджыцу нитратти, пестицидти жаӏэ иджы, шхыным хэлъ, шхыными уже уегъалӏэ, жари, ауэ ахэр жаӏэ. Сытым дежи пӏихыну хэтщ, ауэ Исус жиӏэр плъагъурэ, Сэ Гъащӏэ зыхэлъ щӏакхъуэу мы дунейм сыкъэкӏуащ, жери жеӏэ. Иджыри зэ жысӏэжынщи, журтхэм зэгъусэу къарита щхьэкӏэ мыдей Исус интересну ищӏа. Япэ махуэм физическэ щӏакхъуэ зыхуейр къаритри, етӏуанэ махуэм именно духовнэ щӏакхъуэм теухуауэ псэлъэн щӏидзауэра икӏи жиӏэра, Фи гур зыхуэныкъуэ, фи гупсысэр зыхуэныкъуэ щӏакхъуэр сэращ. Гъащӏэ зыхэлъ щӏакхъуэр сэращ, жери жиӏа. Адэкӏэ сыт мыбы яжриӏар? Мы щӏакхъуэр зышхыр жиӏа то есть сэ Сыщӏакхъуэу сыкъэкӏуащи, а щӏакхъуэр зышхыр жиӏа, Игъащӏэкӏэ псэуну мылӏэжыну, жери жиӏа. Игъащӏэкӏэ псэунущ, жери жеӏэ. Иджы ар дау, ар дауэ зэрыдгурыӏуэнур? А махуэм Исус и щытыкӏэр яшхын хуейурат пэжӏэ, и псалъэр яшхын хуейурат, акъылкӏэ жысӏэура, а гупсысэкӏэ, гукӏэ, физическэ мыхъууэ. Аращ икӏи къапщу щытымэ Исус и хъыбарыфӏым дэ дыкъызэджэхэм, хъыбарыфӏым ит Исус и гъащӏэр псори щӏакхъуэщ. Псори щӏакхъуэщ. Мы дунейм къригъэкӏуэкӏыр щӏакхъуэмрэ щхъухьымрэ зыхэлъу къуитура? Зыгуэр къыпхуищӏэ хуэдурэ нэхъыбэу пӏихыура? Уи узыншагъэр пӏех, уи гъащӏэр пӏех, уи зэманыр пӏех, сэ сщӏэрэ, уи къарур пӏех, Уи мамырыгъэр пӏех, уи гум мамырыгъэ имылъыжу къегъанэ. Ауэ Исус жиӏэр сыт? Щӏакхъуэ уафэм къикӏауэ гъащӏэ зыхэлъ щӏакхъуэр сэращ, жери жеӏэ. А щӏакхъуэр зышхыр игъащӏэкӏэ псэунущ, жери жеӏэ. Игъащӏэкӏэ псэуну, то есть лӏэныгъэ къылъэӏэсынукъым, жиӏэура? Ар щӏэжриӏар сыт? Журтхэм мыбдеж жаӏэ, Дядэхэм, ди адэхэм тӏэ Муса кърита щӏакхъуэр яшхащ, жиӏэм щыгъуэ, а щӏакхъуэ фэ фшхам жиӏа, абы щыгъуэм яшхам, уафэм къещэщэхауэ щытми, лӏащ, жиӏа цӏыхухэр. Дауэду мыхъуами. Ауэ сэ сыщӏакхъуэщи, сэ сщӏэмрэ сэ жысӏэмрэ гупсысэкӏэ зышхым, гукӏэ зышхым, мыкӏуэдыжын гъащӏэ иӏэнущ, жери жиӏа. То есть Исус езыра мыкӏуэдыжын гъащӏэ хъужыр. Икӏи адэкӏэ жиӏэр сыт? Игъащӏэкӏэ псэунущ, жери жеӏэ. Мыкӏуэдыжын гъащӏэр цӏыхум зэрагугъэра? Долӏэри, итӏанэ зы щӏыпӏэ докӏуэри, мыкӏуэдыжын гъащӏэкӏэ допсэу жаӏэу ара? Хьэуэ, мыкӏуэ, вообще гъащӏэ мыкӏуэдыж жиӏэу Библием щыжиӏэм деж зи гугъу ищӏыр цӏыхум и щытыкӏэра, и гум и щытыкӏэра? Нобэ мыкӏуэдыжын гъащӏэ уиӏэу упсэуфыну сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, Исус уи гум щыпсэуу щытмэ, мыкӏуэдыжын гъащӏэ пхэлъурауэ. А мыкӏуэдыжын гъащӏэ хъур сыт? ӏей зыри зыхэмылъра, ӏей лъэпкъ зыри зыхэмылъра? Цӏыхухэм я фӏэщ хъунукъым, арауэ къапщу щытмэ, Исус зы ӏей лъэпкъ имыщӏу дунейм тета. Пэжӏэ, икӏи щыпсэум щыгъуэ жиӏауэ щыта, Сэ сыкъуаншэуэ, сэ зы ӏей гуэр сщӏауэ сыкъыщӏэзгъэщыфынур хэт? жери икӏи. Зыми зыри къерихаӏым, зыми и фыз къытрихаӏым, зыми и ашхъэ къерихаӏым, зыми сэ сщӏэрэ пцӏы трилъхьаӏым, зыри игъэукӏыну иужь итаӏым, зыри иригъэгъэтӏысаӏым. Псоми щхьэхуитыныгъэ фэстыну сыкъэкӏуащ, жери жиӏауэра. Иджы а мыкӏуэдыжын гъащӏэр езыращ икӏи сэ сщӏар, сэ злэжьар зышхыр мыкӏуэдыжу псэунущ, жери жеӏэ. Итӏанэ акӏэ къыпищэра жиӏэр? Хлеб, который я дам, есть плоть моя, жери жеӏэ. Псори зыхуэкӏуэжыр Исус и ӏэпкълъэпкъра? То есть илэжьар зы, Итӏанэ, щӏакхъуэ дыдэр псори зэпхыжар жиӏа си ӏэпкълъэпкъращ, жери жеӏэ. Сыт и ӏэпкълъэпкъым щӏыхуигъакӏуэра? ӏэпкълъэпкъым щхьэкӏэ жиӏэрэ Которую я отдам за жизнь мира, жери жеӏэ. Нтӏэ, Исус ди узыр зэрызытрилъхьэжар, зэрихьар, жорым зэрыкӏэрылӏыхьар, ар щӏакхъуэщ. Ар ди гупсысэм хэдгъэхьу щытмэ, абыкӏэ дэ Тхьэм фӏыуэ дыкъызэрилъагъур къыдгурыӏуэу щытмэ, Ар къыщӏытхуищӏар дэ димыгъэлӏэну, дэ димыгъэкӏуэдыжыну къызыгурыӏуэу щытмэ, мыкӏуэдыжу дыпсэунура? Гъащӏэм теухуауэ тӏэкӏу жыӏэпхъэщ мыдей. Цӏыхур иныкъуэхэр лӏэнури къэтэджыжынури, етӏуанэу лӏэжыну, адрей иныкъуэхэр

Щедаӏуэм де ара, Тхьэм уэ езыр уарэзыу ухущыту щытымэ, Тхьэр арэзы къыщыпхущытынур. Тхьэм и мыарэзыныгъэр къытрикъутэну щытамэ, сэ сщӏэрэ, бампӏэу щысту щытамэ, диукӏыну еужь иту щытам куэд щӏауэ дигъэкӏуэдат дэ. Ауэ Тхьэр зыхуейр сыт? Сэ сщӏам еплъи, жи, сэ пхуэсщӏэм, си фӏылъагъуныгъэм еплъи, Уи гум ар хэгъыхьи, узэрыхъум еплъ, жи. Ауэ цӏыхум ар и фӏэщ щимыщӏым дей, и гум щыхимыгъэхьэм дей Тхьэм хуэарэзыӏым. Икӏи, естественнэу, Тхьэм ущыхуэмыарэзыкӏэ езыри къыпхуэарэзы хъунукъым. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, ауэдиз фӏыгъуэр къыпхуищӏауэ, ауэдиз хъугъуэфӏыгъуэр уэ къыуищӏэкӏыуэ, уигъэпсэууэ икӏи мыкӏуэдыжын гъащӏэм уишэжыну хуейуэ, абы щхьэкӏэ къигъуэта решениер, ауэдэ ӏэмалыр Уэ мыкӏуэдыжын гъащӏэм укӏуэжын щхьэкӏэ ищӏа ӏэмалыр къыщомыщтэм дей Тхьэр арэзы къыпхуэхъуфынукъым. Ара зэрыщытыр. Аращ икӏи ди гуэныхьым, ди лӏэныгъэм и проблемэр сыт хуэдэ ӏэмалкӏэ зыфӏигъэкӏа Тхьэм жытӏэу щытмэ, мис мыдей Исус жыхуиӏэра, Си ӏэпкълъэпкъыр щӏакхъуэ пэжщ, жи, а си ӏэпкълъэпкъыр Сэ стынущ, жери жеӏэ. Жорым Исус зэрыкӏэрылӏыхьар сурэту пщӏын хуейуэраӏым. Гупсысэкӏэ къэпщӏэн хуейуэра? Сурэту пщӏыуэ нэкӏэ уеплъкӏэ ар къегъэлыныгъэкъым. Икӏи пщӏынуэ Исуси жиӏаӏым ар, ар иныкъуэхэм езыхэм япэуэ къагурыӏуа хуэдэу, сэ сщӏэрэ, дыкъыщӏагъэщ хуэдэу жаӏэ. Дэ ди зэӏущӏэм абыкӏэ ар сурэту ищӏу, абы щхьэщэ хуищӏу, сэ сщӏэрэ, а крестыр къищтыуэ ауэдэу дыпсэуӏым дэ. Икӏи ар пщӏы хъунукъым, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, ар тхьэпэлъытура, тхьэнэпцӏыра? Дэ хабзэр Тхьэм къызэрытхузигыхам хуэдэу ди гум илъщ икӏи, етӏуанэ унафэм жеӏэ, Зыри уи ӏэкӏэ пщӏыжам щхьэщэ хуэпщӏыну, сэ сщӏэрэ, ар Тхьэм епха хуэдэу, ар Тхьэм пыщӏа хуэдэу зыпщӏынуэ, ар пщӏынуэ еужь уимыт жери жеӏэ. Аращ икӏи. Ауэ Исус жорым зэрыкӏуар мыдей къокӏ, мыбы зэрыкӏуэнури къагуригъаӏуэурат, Сэ си ӏэпкълъэпкъыр стынущ жери жеӏэ. Дэнэ щитынур? Абы нэмыщӏ мы хъыбарыфӏ дыдэм Иоанн итхам жеӏэ, Сэ сыкъаӏэта нэужькӏэ, жи, Псори си дежкӏэ къэзгъэплъэнущ, жери жиӏа, то есть сэ зэсшэлӏэнущ, жери жеӏэ. Къаӏэта, дауэду къызэраӏэтынур? Жорым кӏэрылъу къаӏэта нэужькӏэ. Аращ икӏи мыдеи жеӏэ, сэ си ӏэпкълъэпкъыр стынущ, жери жеӏэ. И ӏэпкълъэпкъыр щӏитынур дэ дымыукӏуэдын щхьэкӏэ, дэ дымылӏэн щхьэкӏэ. Ди пӏэкӏэ увура. Дэ дыкъуаншэщи, дэ ди къуаншагъыр езым къещтэ, дэ ди хуримыкъу пэжагъыр дэ къыдет. Абы щыгъуэ Ди гур абыкӏэ арэзы мэхъури, ар ди щӏакхъуэ мэхъу. Гум и щӏакхъуэ нэгъуэщӏ зыри щыӏэкъым афӏэкӏа. Хэт ирехъу, сыт ирехъу, сыт хуэдэ ӏуэхугъуи ирехъу, хэт хуэдэ цӏыхуи ирехъу икӏи. Уи гум щӏакхъуэ дыдэ хуэхъур, мыкӏуэдыжын гъащӏэ уи гум изыгъэлъ щӏакхъуэр Исус къытхуищӏара, Тхьэм Исускӏэ къытхуищӏара, ди пӏэкӏэ Ар къурмэн ищӏу зэригъэлӏар, Абы дэ ди узы зэрихьара. Мы тхылъым тӏэ щыкӏидзэм деж Иоанн жеӏэ, Исус къилъэгъуа нэужькӏэ, жи Иоанн псым щӏэзыгъэмбырыуэм, Мес, Тхьэм и Щынуэ, мы дунейм и гуэныхьыр къэзыщтэр, жери жеӏэ. А ӏуэхугъуэхэр псори зыпыщӏа Щынэм дунейм и гуэныхьыр къещтэ, мыдеи жеӏэ, Итӏанэ си ӏэпкълъэпкъыр дунейм щхьэкӏэ стынущ, жери жеӏэ. Щӏитынур дунейм и хьэзабыр езым къищтыуэ, и гуэныхьыр къищтыуэ, Дунейм хуримыкъу пэжагъыр Исус иӏа пэжагъыр, Исус зы зы зы ӏэпапӏи зы щхьэц налъи гуэныхьу хэлъакъым зэи, къабзабзу щыта. Уафэр арэзы зытехъуэн, жэнэтым кӏуэжын цӏыхууэ, жэнэтым кӏуэжыфын цӏыхууэ ауэду къабзу щытауэра. Аращ икӏи, ауэдэ пэжагъыр дэ къытфӏещ. Дэ къыттреубгъуэ а пэжагъыр, дэ къыдет а пэжагъыр. Икӏи а пэжагъыр тыгъыу къыдитура Тхьэм. Щыгъын къабзэ къытщитӏэгъам хуэдэу, Исус и пэжагъыр къэтщта нэужькӏэ, щыгъын къабзэ тщыгъым хуэдэу Тхьэм и пащхьэм дихьэжыфынуэ дигъэхьэзырура. Исус и пэжагъым дытетын хуей. Ауэ иныкъуэхэм деж ар тӏэкӏу демылӏалӏэуэ сэ сщӏэрэ, десэжауэ, е сэ сщӏэрэ, еджэхэм дежкӏэ есэжауэ, ауэ Исус теухуауэ емыджэхэм и дежкӏэ къызыфӏамыгъэӏуэху хуэдэу щытынкӏэ хъунущ. Ауэ Исус жиӏауэ зы псалъэ Уэ бгъэныкъуэуэ, уэ бгъэпудууэ Тхьэм зэи уигъэпэжынукъым. Ауэ Исус жиӏа псалъэхэр псори уигукӏэ шхыныгъуэу къапщу щытмэ, итӏанэ псом хуэмыдэжу Исус жорым зэрыкӏэралӏыхьар, уи пӏэкӏэ зэрылӏар уи шхыныгъуу къапщу щытмэ, Исус уи щхьэщэхужу къапщу щытмэ, абы щыгъуэ Тхьэм уигъэпэжынура. Итӏанэ мыбы цӏыхум модэу щажепӏэм деж къоскӏэ тӏэкӏу цӏыхур. Къыщӏэскӏэр сыт? Тобэ, ауэдизуэ сыгуэныхьыщӏура сэ си пӏэкӏэ нэгъуэщӏ лӏэн хуейуэ, хьэмэрэ сэ, сэ фӏыуэ сыщыщытын хуейуэ сыщиткӏэ, сыт жери жеӏэ. Икӏи сэ сытым дежи жэуапу жысӏэра. Ар къэпщӏэну ухуейуэ щытымэ, Адэмрэ Хьэуарэ жэнэтым къыщӏрихуар егупсыс. Адэмрэ Хьэуарэ дэ нэхърэ нэхъ къабзэт ӏэджэкӏэ. Дэ тщӏам хуэдизи, жытӏам хуэдизи, дыкъызэрыгубжьам хуэдизи, нэгъуэщӏым дигу яхуилъам хуэдизи ящӏатэкъым. Ауэ жэнэтым фис хъунукъым жери икӏи жэнэтым къригъэкӏа. Аращ икӏи сыт хуэдэ унафэ Исус къыдимытами, сыт хуэдэ унафэ абы Исус къэмыкӏуэ щӏыкӏэ Тхьэм къыдимытами, а унафэхэр псори пэжщ. Ар зэрыбгъэпэжыр Исус къегъэлакӏуэу къэпщта нэужь Исус къыпхуищӏар, Исус и фӏылъагъуныгъэр къапщу щытымэ, итӏанэ уи гур абыкӏэ гъэнщӏа мэхъури икӏи абыкӏэ укъелура. Аращ икӏи мыбдеж жеӏэ итӏанэ и кӏэм иужьреу сыт мы жысӏэр Сэ, жи си ӏэпкълъэпкъыр, аращ жи щӏакхъуэр, икӏи а ӏэпкълъэпкъыр сэ дунейм щхьэкӏэ стынущ, жери жеӏэ. Журт лъэпкъым щхьэкӏэ жиӏэу жиӏэкъым, Дуней псом щхьэкӏэ стынущ, жи. Къапщу щытым лъэпкъ псом щхьэкӏи стынущ, жиӏэура, сыт хуэдэ лъэпкъри. Иджы къапщу щытым мо зэзауэ лъэныкъуитӏым иджы згъэзэжынщ икӏи Исус и унафэр къащтауэ щытамэ. Пщӏэжрэ, Исус сыт жиӏар? Уи гъунэгъур мэжалӏэм, е сэ сщӏэрэ, уи бийр зыгуэр хуэныкъуэу щытымэ, ар зыхуейр ет, жи. Мэжалӏэм гъашхэ, псыхуэлӏэм егъафэ, къобга, къобгам уэ Тхьэм хуелъэӏу, жи, Тхьэм фӏы къритыну уэ хуелъэӏу, жери жеӏэ. Мис ар щӏакхъуэщ, сэ пщӏэрэ. Ауэ ар щӏакхъуэр сэ къэсщтэнукъым, ар си гум езгъэшхынукъым, ар гукӏэ къэсщтэнукъым жыпӏэу щытымэ, Мыкӏуэдыжын гъащӏэ уимыӏэура. Нобэ сэ къапщу щытмэ, дей сыкъыздежэхым, зыгуэрым зыгуэр зэрищӏар слъагъут иджы. Сегупсысурэ, Си гум сыт жиӏэр япэу, цӏыхум и гум сыт жиӏэр? Ар захуагъэкъым. Ауэдэу ищӏэн хуеякъым, жиӏэурэ си гупсысэр лажьэт. Ауэ Тхьэм къызжиӏар сыт? Исус жиӏар пщӏэжрэ? Уи гъунэгъум, е сэ сщӏэрэ, уи благъэ, е сэ сщӏэрэ мо цӏыху гуэр. Ну, уи гъунэгъу жыхуиӏэм къригъэкӏыр именно физическэу къыбгъэдэс къудейраӏым, атӏэ цӏыху уэ пхуэдэр уи гъунэгъура, уэ пхуэдэ цӏыху уи щхьэм елъыт жыӏэура. Аращ икӏи абы и мыхъумыщӏагъэр щыплъагъум деж, Тхьэм хуелъэӏу, жиӏэри жиӏаӏэ, жери икӏи, Тхьэм си гум кърилъхьэр икӏи. Рулым сыздэсу сыкъыздежэхым дежи Тхьэм сыхуелъэӏуа? Арат икӏи си гур гъэнщӏа хъуа? Си гум щӏакхъуэ игъуэта? Мыкӏуэдыжын гъащӏэ къызэрытпэщылъри си фӏэщ хъуа? Ауэ, хьэуэ жыпӏэрэ Исус уедэӏуэну иужь имыту щытмэ? Уи гур гъэбыдау, уи гур къузауэ, сытым дежи проблемэ замечать пщӏу, сытым дежи зыгуэр решать пщӏынуэ, ауэдууэ ущытынущ. Аращ икӏи мы дунейм нобэ палестинецхьэми журтхьэми щхьэкӏэ Исус лӏащ. Лъэныкъуитӏми Исус я фӏэщ хъуу щытымэ, гузагъэгъуэ ягъуэтыжыну икӏи Мыкӏуэдыжын гъащӏэр цӏыхур лӏа нэужькӏэкъым щыщыӏэр. Мыкӏуэдыжын гъащӏэр нобэ щӏидзура? Мыкӏуэдыжыныр цӏыхур къэмытэджыжауэ цӏыху зыщӏыпӏи кӏуауэ зыщӏыпӏи щаӏэкъым. И псэ тӏэкӏур кӏуащ, жари жаӏэ, зыщӏыпӏи кӏуэкъым, псэр отдельну щыӏын хуейуэ, ӏэпкълъэпкъыр отдельну щыӏын хуейуэ зыщхьэщыхауэ къигъэщӏакъым Тхьэм. Псори къы, псоми лӏахэми къытпэщылъыр, псоми къытпэщылъыр Исус къэкӏуэжу дыкъигъэтэджыжыуэ щхьэж хуэфащэ къритыжынуращ жиӏэр. Къалэжьар, жи, къалэжьа жыхуиӏэр фӏэщхъуныгъэкӏэ къалэжьауэра а мыхъуам я къарукӏэ, я фӏагъкӏэ къалэжьауэраӏым. Къэдлэжьӏым дэ зыри къапщу щытым, мис мы щӏа, щӏакхъуэ жыхуэтӏэр къэдлэжьрэ дэ? Къэдлэжьӏым, ди гущхьэ нэсыхэӏым, абдежи, тӏэкӏу Тхьэм дыхуэлӏыщӏэнщ икӏи, ауэдэ щӏакхъуэ тӏэкӏу къыдитыни тшхынщ жытӏу. Хьэуэ, Дэ дызэрыщытым хуэдэу дыщыту езыр къэкӏуауэра, гъащӏэ зыхэлъ щӏакхъуэ къакӏуэри, дэ тхуэлӏа? Ар фигукӏэ къафщу щытымэ, щхьэщэхуж сыфхуэхъуащ, фи пӏэкӏэ зызгъэлӏащ жиӏэу ар щӏакхъуэ тхуэхъуу щытмэ, абы ди гур етауэ, ар ди гупсысэ нэхъыщхьэу, ар ди насып нэхъыщхьэу дыпсэуу щытмэ, ди гур Тхьэм и гъащӏэмкӏэ гъэнщӏауэ дыпсэуну, уафэм къикӏ гъащӏэмкӏэ ди гур гъэнщӏауэ дыпсэуну икӏи Икӏэм-икӏэжым къапщу щытмэ, мыкӏуэдыжын гъащӏэм дыкӏуэну. Нобэ сэ зыхэсщӏащ ар, сэ зыхызощӏэ, фэри зыхывощӏэ икӏи цӏыху зыхэзымыщӏэхэм къагурыӏуэкъым, ауэ Тхьэм жиӏэу щытым абыхэми къагурыӏуэнщ, абыи зыхащӏыкӏынщи, абыхэми Тхьэм дахуолъэӏу, къагурыӏуэн щхьэкӏэ. Цӏыхур уафэм зэрыкӏуэжынур, жэнэтым зэрыкӏуэжынури, езым и ӏэ и лъакъуэмкӏэ кӏуэжыфынураӏым. Дэ зыри диӏэм Тхьэм къыдимытауэ. Мылъкуи ирехъу, узыншагъи ирехъу, сыти ирехъу. Икӏи зыгуэр Тхьэм хуэдгъэкӏуэду щытым, зыгуэр хухэтлъхьэу щытымэ, ар къыдитам щыщ тӏэкӏу еттыжура? Къапщу щытым. Икӏи къуитам щыщ тӏэкӏу зэрептыжым щхьэкӏэ уэ жэнэтым уишэнуэ Тхьэм укъигъэгугъэкъым. Ауэ уи гур зэхъуэкӏау ухъужу щытымэ. Уи гур Тхьэм едаӏуэу, и псалъэм темыкӏыуэ, дзыхьыр иригъэзыуэ, Тхьэмкӏэ и кӏэм нэсу арэзыу цӏыхур хъужу щытмэ, Тхьэм уишэжыну абщыгъуэ. Цӏыхухэр Тхьэм хуэарэзыӏым, дажи Тхьэ куэд щӏыщыӏэр сыт? Псоми езым зыхуей Тхьэр ящӏыжри ара? Цӏыхур губжьу, ныкъуакъыу, зауэ, убанэу сэ пщӏэрэ? Адрейхэр хигуэну хэтуэ, и нэщхъыр зыхэукӏауэ, фӏигъэжыну хьэзыру щыту щытмэ, Тхьэр ауэдэу щыту къыгурыӏура абы? Ауэдэу щыт и гугъура Тхьэр? Ауэ псоми гущӏэгъу хуэщӏын хуей, псоми пэжу хущытын хуей, къуэнш къуэншэкӏми упэкӏуэтэн хуей, Тхьэм ухуелъэӏун хуей жиӏэу нетӏэ зэрыжысӏам хуэдэу Иисус и унафэ ищӏам дытету щытмэ, дэ, значит, ауэдэу ди Тхьэр щытура? Къыпхуигъэгъуну, къыпхуигъэгъун щыгъэтауэ укъригъэлыну. Цӏыхур гуэныхьым дыкъызэрелын хуей къыдгурыӏуэн хуей Исус къыдита щӏакхъуэр тшхыу щытмэ, дыкъелура, ди кӏуэцӏкӏэ зытхъуэжура, ди акъылкӏэ зытхъуэжура. Икӏи мы гупсысэм теухуауэ Тхьэм сигу игъэкӏри, усэ тӏэкӏу стхати, абыкӏэ абы сыкъыфхуеджэну сыхуей, абыкӏэ сывдэгуэшэну сыхуейт. Усэм зэреджэр хуейкъым Тхьэр жыхуиӏэра? Хуейкъым Тхьэр дызэдэуэну, зыр адрейм деныкъуэкъуну, бий зызыхуэтщӏу дыбэнэну, дытекӏуауи ди гугъэну. Тхьэм и пащтыхьыгъуэм щыӏэкъым дэуэгъу, Тхьэм и пащтыхьыгъуэм щӏыхьэкъым и жагъу. Тхьэм и къегъэлакӏуэу цӏыхухэм къыдитам зэдэуэным гур щигъэкӏыу гъащӏэ къыдитащ. Хуейкъым Тхьэр дынэпсеину, мылъку лъагъухукӏэ дехъуэпсэну, зэхьэзэхуэ мылъкукӏэ тщӏыну, нэпсеинри Тхьэм тетлъхьэну. Тхьэм и пащтыхьыгъуэм щыӏэкъым нэпсей, Тхьэм и пащтыхьыгъуэм щӏыхьэкъым гужьей. Тхьэм и къегъэлакӏуэу цӏыхухэм къыдитам нэпсеиным гур щигъэкӏыу гъащӏэ къыдитащ. Хуейкъым Тхьэр дыукӏытэну, пцӏыуэ тщӏахэр къыщӏэщыну, ди ӏей псори наӏуэ хъуну, щӏым дыщӏэпщхьэу дыкъэнэну. Тхьэм и пащтыхьыгъуэм щыӏэкъым пцӏы лъэпкъ, Тхьэм и пащтыхьыгъуэм щӏыхьэкъым ӏей лъэпкъ. Тхьэм и къегъэлакӏуэу цӏыхухэм къыдитам сыт хуэдэ пцӏри игъэкӏуэду гъащӏэ къыдитащ. Амин.